ndikhulupirira kuti mundimva inu abale nonse amene mumamvera maumboni a brother Twaibu komanso mumamva zochitika za ku lcd kumene ndi mawebusaiti a chipembedzo cha satana kumene okumana kuyendesa dziko lapansi amakumanirako n'kumakambirana zochitika zawo. Lero, zithunzi zikutipeza kuchoka ku Philippines kumene kukuchitikira mkumano wawo wa zokambiranazi. Ah, mwachidule ndimafuna kuti ndikulandireni ana a Mulungu. Poyamba ndinene kuti ndikukupasirani LCD kawiri ndibwerezenso kuti zimene ndimaperekazi ndakhala ndikunena kuti si uneneri komanso si masomphenya amene timaona a ndikungoyamba kuyesa kuti Ndiyambire kuonesa chithunzi cha ine mwini. Pamene tikuyesera luso kulumikiza, tidzapezenso njira yakuti LCD ngati nkuthekera pa tekinoloje ya makono tidzidzakwanitsa kuonera tonse ngati tidzakhale tikumapitilizabe kupereka zochitika za ku LCD. Ndimafuna nnene mawu kunena kuti chochitika chimenechi cha ku LCD, a, pali ena amene mumagwirizana nazo koma pali ena amene sagwirizana nazo. Koma chifukwa cha ubwino wa inu nonse anthu amene mumati mudzitipatsira tidzimva, ndachiona chamwayi lero kuti pamene ali ndi mkumano anthu amenewa umene ndidaudziwa kale, ma website awowa komanso ndidaudziwa kale kuti udzakhalapo lerolo pa 6 uh, ndinali kutcheratchera kuti ngati nkutheka ndikumanizane nazo mwamwayi ndakumana nawo msonkhanowu ukuchitikira ku philippines malinga ndi zimene zikuoneka mwakanema amenewa uh, asonkhana gulu lambiri kumeneko komanso a panjapa ndikuona msonkhano wa anthu ambirimbiri komanso mkati mukuonekanso kuti muli anthu ambiri ndikonze kuti siku Philippines Zithunzi zikuonetsa tauni ya Singapore. Si Philippines koma ku Singapore n'kumene akukumana. Mwachidule ndingayambe kukupatsirani zimene ndikuona. Poyamba ndikuona namtindi wa anthu a mitundu yosiyanasiyana ali panja. Kutsika m'magalimoto, kuthamangira kulowa mu holo kukapeza pokhala, kukuwoneka kuti ndi msonkhano umene utengeko anthu ochulukirapo, koma ambiri mwa iwo amene ndikuwawona kunjaku ndi anthu amene a, akuwoneka ndi makaka a zovala zankhondo kunjaku, a maudindo, chifukwa kuli ma insignia amene akuwoneka, kukuwonekanso a, makaka. a zipembezo koma si kwenikweni chifukwa kuli mikanjo ija ya black yokhala ndi red imene makadino amavala ali komweku Ah, ndikuona apopo ah, palinso ah, nthumwi zitanyamula ah, mbendera zawo komanso achitetezo kutetezera atsogoleri awo. Mwachidule, kunjaku kuli piringupiringu. Uh, koma posachedwapa pamene ndikupitirira kuona chinthu chachilendo chinthu chachilendo chifukwa ah, hmm, pakuoneka hmm, pakuoneka gulu lina la anthu likuoneka kuti ndi, ndi si anthu si anthu ayi not si anthu ndimaganiza kuti mwina ndi costume kuti munthu wavala chinyawu komano ndadziwa ndi ma aliens uh, pali ma aliens pa zokambirana za ku lct za lero tikuonapo ma aliens amene akupezeka pa msonkhano umenewu Ah, mukudziwa bwino za anthu amenewa ma aliens kuti amachokera ku planet ya Saturn nde abwera kuti adzachitire nawo mkumano wa ku LCT abwera kudzapanga nawo mkumano wa ku LCT Ah, nkhani yochititsa chidwi kwambiri kuti ah, timve kuti kuli zokambirana zanji nanga ndi chifukwa chake ndi chani Ah, pamene akutsika ma aliens mgalimoto anthu akuchita nawo chidwi ah, ah, anthu olen- olandira alendo pamalopa akuwalandira ah, kupsopsonana kuchitana hagi ah, sindikudziwa kuti akulankhulana motani akumvana bwanji chifukwa kungomveka ngati ting'omang'oma kukamwako ngati kupanga gu- gu- gu- gu- ka sound sindidziwa kuti ndi chinenero chanji komano izi zikuchitika ku LCD mmene anthu amenewa akumana ah, akugwirana dzanja ndi alowa mkati tsopano kamera yatibweretsa mkati mwa holo Tiwone kuti lero kukhale zotani ku LCD. Ine ndikukupatsirani kuchoka pano pa Kamanda Studio mmamawa uno kuti timvere limodzi zokambirana zawo. Aaa komano tikayang'ana ndi chidwi pa zochitika zimene zikuchitika pamenepa aaa tikuwona kuti aaa gulu la mbiri. gulu la mbiri, gulu la mbiri lili ndi chidwi kwambiri kuyang'anitsitsa ma aliens koma mkati anthu ambiri akhala tsopano ndiganiza kuti mwambo utha kuyamba ndiye kamera yatichotsa mkuguluku tsopano yatiika pa khoma pamene pali chiskirini chachikulu kwambiri nawo tikuona manja akuweva anthu Ah, ena akuomba m'manja kupereka ulemu kusangalala ndiye akutionetsa magulu ambiri amene akupanga nawo participate LCD koma pa zoom ali komweko ndakhala ndikunenanso nkhani imeneyi mpingo komanso dziko kuti akamakumana ku mawebsite awo achipembedzo cha satana kumakhala mwayi wakuti ena samapita amangokhala pa zoom nkumamvera nkumayikako makomenti nkumalankhula zimene akufunazo tsono mwachidule ndiye kuti uh, tikuona kuti uh, pa sikilinipa uh, ayamba kutionetsa ma state house uh, tikuiona pano white house Nde akupita mkati ndekuti akutionesa president aku America ali mnyumba yawo. Chayenda chithunzi uyu ndi Putin ali kunyumba kwake. Chikuyendanso ndekuti tikuona kuti pano pali a nyumba za chifumu China a state house apo tikuona ya ya Argentina. uh, uh, ecuador mafumu kumeneko uh, britain kutiwonetsa uh, akwi, uh, uh, mama maprinsi uh, mmenemo akupanga nawo participate ndiye chikuyenda mofulumira uh, ndingomakhula zimene ndikumanena chopo apo ndi france portugal uh, chikuthamanga canada chikuyenda ndithu uh, algeria imene ndi africa egypt pomwepo uh, oh, uh, amama pa tanzania akuonerera nawo uh, anyamata apa pa zambia ali pomwepa ti pali kagulu nyumba zikuyenda wow wow wow Wa, wa, nyumba zikuyenda zachifumu uh, zatikhuza uh, ndiganiza kuti akuoneranso nawo uh, tikuona zambiri zimene zikuonekera pa nyumba zachifumu zikuyenda uh, ku africa kuti ndi south africa botswana Ah, mdala wa azimayi ambiri akuoneka nawo pomwepa mfumu mswati mpaka uyu mnyamata waithira america mm, machakayu wa pa botswana ah, ali pompo Z- koma manyumba mmenemu akuchitira m'maiko mwawo Aika pa zoom akuthamanga kwambiri ndikuganiza kuti ndiye kuti atsogoleri ambiri a dziko lapansi akuoneranso nawo uh, sindidziwa ukoko ku Nyasaland kuti zili motani zangodutsa kupita cha uko uh, ndiye kuti uh, pali kuonekera kwambiri kuti atsogoleri ambiri a maiko akuonerera nawo Aaa mu holo muno akumathamanga kumaonetsa zinyumba zachifumu ndi manyumba anthu odziwika bwino amene akuonerera nawo ngati apo taona Elon Musk akuonera nawo amuonetsa so tili ndi Canada kani apa tili ndi Ghana ah, ah, ayionetsanso Ghana Egypt Choncho manyumba mwachidule ku LCD kuno pa screen yayikulupa akutionesa nyumba zachifumu ndi atsogoleri awo amene akupanga nawo participate LCD koma pa zoom. Ndikumbutse kuti iyi ndi website ya chipembezo cha satana imene ife tidapezerako mwayi kulowako mu zaka 17 zimene tidali mu chipembezo cha satanic ambuye asadatipulumutse. choncho ma rights awo amakhala zaka zimene mumakhomera zaka zimene amakulowetsani kuti mukhale ndipo akakulowetsani kamodzi pamadzakhalanso kukonza kawiri kumene mumadzalowanso kachiwiri mukafuna kutero kotero uh, zaka zimene ife tidakhalako ndi mwayi woti tingamakhale ndi mpata wotsegula ma website amenewa Ah, zikuthera mu 2030 koma pakadali panopa ndiganiza kuti ambuye wangokonza nawo njira kuti ana a mulungu tiziona nawo kapena kunena kuti tizimvera nawo ndi kudziwa zimene dziko lapansi likuchita pokhala kuti mulungu ali ndi njira zambiri zimene angagwiritse ntchito pofuna kutipatsira mauthenga a mitundu mitundu So ndimati nditero kuti nkotheka kapena nkosatheka kupanga nawo zinthu zimenezi uh, mutakhala kuti mwakonda kuti musamvere koma kwa amene mwakonda pano pa 6 november kuli LCD koma ma aliens ali komweko. Mwansanga zithunzi atichotsa pa skrini kutibwezera mkati momwemo mmene tikuonabe kuti ah, ma aliens aja amene anabwera aja akhala koma ndikayang'ana ndi chidwi ah, kutsogolo kumene kuli ku pulpit kumene kumafikira alendo ma hierarchy a msonkhano Uh, kuli mipando ina itatu imene ili vacant uh, kapena tinene kuti mmene mulibe anthu tsono uh, mpingo chimene ine m'bale wanu ndikuona pano pa mawebsite amenewa uh, ndikuonanso kupezeka kwa uh, mbale zija zitatu zimene zija za ma ufo chifukwa ukoko alemba ufo imene ndi unidentified flying fly object ufo unidentified flying object ufo alemba choncho Ah, ndi ndi ndege zitatu zomwe zija zakhala zikuoneka zija zili kutsogoloko kaya ndi za sampulo koma malaundi ake chimodzimodzi uh, atatu angochepa kuti akwanire ndi malo mwina ndi sampulo chabe kapena ndi zenizenizo sindikudziwa chifukwa mmene amayika sanatiwonetse kuti zalowa bwanji zindege zimenezi koma mwina zikhoza kukhala za sampulo chabe Ah, ndiye ah, tikudikirira kuti woyamba wolankhula ayambe ndingakupasireni chidziwiso changa ngati munthu wakuti musonkhano woterewu okupembeza satana ndidakhalamo Ah, mm, mukamapita ku mamitingi a lcd kumene anthu amalambira ndi kupembeza satana nthawi zambiri muma mumadziwa chimene mukambirane kuchokera ku sitting plan ndi zimene alemba kutsogolo ngati zoyambira za kufotokozera za chimene chikuchitika pamalopa. Ndiye kuti ineyo just kungoona kuti ayikako chani kutsogoloku chandipatsa chithunzi cha zimene akambirane. Ngati ndi zomwezo kapena pakhale kusintha, chabwino. Ah, mukamasonkhana nawo misonkhano ya ku LCD ngati pamalopo pabwere ma aliens straight, nkhani imeneyo imakhala kuti ikukhuza nkhondo kudziko lapansi. Iwowa kwambiri amakhala involved mu zinthu za nkhondo. Ah, kotero mmene tikuona ma flying object amene alipowa UFO zitatuzi ndi language yakuti msonkhanowu mukhala nkhani zokambirana za nkhondo. Koma pamene ndikulankhula apa chonchi ndi kuti chisikilini chija achotsa kaye anthu alembapo mawu akuti Third World War ayikapo Third World War 3 Ah, ndi kuti ndiku, ndikupitirira kukhala o- o- o- o- o- opanda kutsutsika pa chimene ndikunenachi kuti akambirane za nkhondo chifukwa mawu amene akuoneka pamwamba pa sikilinipa ayikapo Third World War nde akanena kuti Third World War nde kuti ni nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi nde kuti zokambiranazi afuna akambirane za nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi Tsono apa tikuona kuti uh, akufuna kuyimirira akufuna kuyimirira uh, olankhula oyamba amene ati alankhule mu msonkhano umenewu, ndiye tione kuti chichitike ndi chani. Ah, koma ndikuchitabe chidwi chifukwa pa skrini patsopano pakuonekeranso ah, chithunzithunzi cha mtsogoleri chikuonekera chithunzithunzi cha mtsogoleri mtsogoleri wa ma aliens mtsogoleri wa ma aliens amuonetsa komano pa nthawi yomweyo akutionetsa st peters square kumene ndi ku vatican ndipo msanga kamera mmene ikulowa mkati tikuona apapa francis amene sali nawo mu holoyi koma ali kwawo ndi akuyenda moperekezedwa kupita pa khonde Tsono pakhondepa tikuona galimoto ikubwera yabwino yaulemerero ah, tione ah, ah, mwachidule ndikufuna kukupasani chithunzi kuti ah, mu LCD mu akutipasira zithunzi zochokeranso kumalo amene anthu akusonkhanako mwina akadzalankhula mtsogoleri amene sanabwera ali kumeneko azitipasila zithunzi kuchoka kumene akulankhulila zikuoneka choncho chifukwa apa atiponya ku vatican ya mutsika atsikanso ndi aliens uh, sailuti akukumbatirana ndi papa francis akulowa mkati so mmene akuteromo kamera ija yabwereranso mu holo konkuno ku singapore ndiye gulu lonse layimirira kupereka ulemu chimene chikuchitika uh, apapa ndi chief aliens amene akumpatsa mpata olankhulana naye komanso amene akumpatsa mwayi wakuti a amumve kuti wabwera kudzachita chani uh, wayimirira aliens pamalo pamene amakumaniranapo ndipo uh, watenga kalata mdzanja nde apapa akulandira kalata kuchoka ku aliens uh, akhala pansi so uh, akutibwezeranso ku holo sitikudziwa kuti kalata imene alandirayi palembedwapo chani no explanation mwina zikabwerera penapake kapena ationetsa komano achokako atibwezera muholo pamene ndikulankhula zimenezi pa olankhula woyamba wayimirira kuti ayambe kulankhula ndiye uh, zithunzi zimene tikuona olankhulayi pansi pa chisikirini apo tikutipasira dzina akuti ameneyi ndi charles michel akuti ndi head of european council ndi wamkulu wa european council imene imayang'anira za mtendere imene imayang'anira za mtendere head of european council uh, amene amayang'anira za mtendere kotero uh, titero kuti tikuyang'ana mwachidwi nkhani yathu imeneyi pamene tikuona kuti tili ndi zochitika zokhudzana ndi ku lcd ambuye akhale nafe pamene tikupitirira kuyang'ana lcd uh, tidule pang'ono chifukwa zithunzi sizikupereka pikichara yabwino kwenikweni mwina chifukwa cha kuvuta kwa network ndekuti tiima kaye zikabweranso tidzalumikizana ndi audio yomweyi imene ndikujambula kukupasirani za ku LCD. Tidikirire kuti zithunzi zioneke bwino na chatizimira akufuna kuyimirira Charles kapena kuti a- wayambapo kulankhula Charles Michel kuti ndi head of European Council. nde tidikirire tione kuti kodi alankhulanji tingopempha kwa ambuye kuti zithunzi zibwerenso muzokambiranazi zikuoneka kuti ndizofunika kwambiri tabwereranso zithunzi zabweranso za ku lcd zabweranso uh, wakhala pansi pa mpata uwu panazima kusonyeza kuti amalankhula ndi amene akuyimirira ndi uh, lozina kinka sindidziwa kuti amalankhula chilankhulo chanji charles koma wayimirira lozina akunena kuti iye akuti Taima pano, ine, Charles, kuti ndikumbutse za nkhondo ya chitatu ya dziko lonse lapansi imene tiyenera kuti titsegulire kuti iyambe kuchitika ku dziko lapansi. Nkhondo ya chitatu ya dziko lonse lapansi imene mchingerezi akuitcha kuti Third World War. Ndiye ah, pamene tayimirira kutero, timafuna kuti tikumbutsirane ndi kudziwisana kuti mwapaderadera tili ndi alendo amene achoka ku planet ya Saturn, ah, ma aliens, kuti tiwapatse ulemu wawo pamene tikuyimirira tonse ndikuwalemekeza ndiye akuoneka kuti anthu anaima ine sinaone pamene zithunzi zinachoka lozina akunena kuti zimene charles akunena ndi zokhuzana ndi kukhonzekeretsa kaye gawo loyamba la akuluakulu amene amayendesa dziko lapansi ngati lipoti lowadziwitsa kuti nkhondoyi ikufunika kuti iyambe ndipo pamene tikukonza zakuti nkhondo imeneyi iyambe ah, amene atipezawa kunena alendo ma aliens atipatsira ah, maiko pafupi 5 amene akhonzeka ndi kulembetsa ku ndondomeko zodzayambitsa nawo nkhondo ya dziko lonse lapansi tabwera kudzakupatsani kuti maina a mayiko awa ndi amene akhale mamayi woyambitsa nkhondo ya dziko lonse lapansi akunena kuti koma ine charles ndabwera kudzakudziwisani kuti sitinayambe kulowererapo nkhondo ya dziko lapansili kufikira titadzapereka zikalata za mgwirizano pakati pa oyendesa dziko lapansi ndi ife ochoka ku planet ya Saturn, mwa ichi nde kuti akunena ma aliens amene alipowo, ndipo kalata iyi ndi imene mwayiona tikupereka kwa a Papa amene ndi mtsogoleri oonekera wa nthawi ya New World Order kuti pamene tikukonzekera kuyika ndondomeko ya kayendetsedwe ka dziko latsopano, limene pakadali panopa kulibe dziko limene lingagwirize kalatayi pokhala kuti tachotsa usupapawa umene Amerika imatsogolera ndi kuti idzabwererenso ikatha nkhondo yachitatu ya dziko lonse kotero mtsogoleri owonekeratu amene sasinthidwa ndi apapa choncho utsogoleri wa chipapase Tausiyira kalata ya ndondomeko za nkhondo imene otsogolera a maiko ndi magulu awo azikasayinira kusankha dera limene ati akhale kuti polimbana apa tikhala dera liti. Ndipo pali zigawo ziwiri zimene tidzilole kuti ziyambe kumenyana kuti zikapange Nkhondo ya Dziko lonse lapansi. Tsono, ine, Charles Chen, ndikufotokozera kuti maiko amenewa ndi Amerika, Russia, China, Iran, Israel tapanga register kuti ndi amene akhale makolo oyambitsa nkhondo ya dziko lonse lapansi. Uh, mgwirizano wa ife ku planeti ya Saturn tagwirizana kuti nkhondo ya dziko lonse lapansi iyambe pokhapokha ndondomeko za global new world order zitalumikizika mchimake ndi kukwaniritsa ndondomeko zonse za boma latsopano limene likuyendetsedwa kuti lichitike likhalepo la new world order ndiye tivomereze kuyamba mtsogoleri wawo wa Chief Alien kuti akhozadi kulamulira kuti nkhondo iyambe mpaka titaona kuti mbali imeneyi zikulongosoka. Ine Charles, pamene ndikupereka lipoti la nkhondo ya dziko lonse lapansi imene tikuti iyende limodzi ndi New World Order. Rosina Kinka akuti Charles anaika kuti maiko amenewa 5 adzagawane pakati adzagawana pakati koma pofotokoza charles akuti pali chifukwa choyamba chimene chikuchedwetsa kuti wawamadu chief aliens alamulire nkhondo ya dziko lonse lapansi chochedwetsachi nachi Tili ndi atsogoleri amene sayenera kuzunzika nawo mu nkhondo yachitatu ya dziko lonse. Choncho, tinapatula maiko ndi madera, matauni ndi zilumba mmene oyendetsa maikowa Tidawauza mmene amakhala mmipando ngati mapurezidenti kuti azipezere malo ku maiko 10 kapena ku madera 10 kumene sikudzapezeka nkhondo ikamadzachitika ya dziko lonse lapansi yachitatu imene ikutchedwa kuti Third World War. Charles. Potenga mawu akukamwa kwa mtsikana uyu, Lozina King, akuti, Chimenechi ndi chigawo choyamba chochedwetsa mkumano wa kulamulira kwa Wawamadu Chief Aliens kuti pakhale kuyamba kwa nkhondo kapena kuti tilamulire maiko amenewa kuti ayambe nkhondo ya dziko lonse lapansi. Choncho tikubwereza kudziwitsa changu chawo awo amene anadziwitsidwa za kumalo obisalako kapena kothawirako oyang'anira a dziko lapansi amene timatenga nawo mbali pa kayendetsedwe ka boma ili motsogozedwa ndi Satana mwini wake ndi ulamuliro ndi ukulu wa ku dziko lapansi lino. Tili ku msonkhano wa ku United Nations ku Unga, akutero Wawamadu, ndidaimiriranso ndikulichotsa pa mndandanda wa maiko amenewa dziko la Canada, limene tidalipeza kuti lisakhale mu gulu la maiko 10 kukwana 11 kapena 10 tikachotsapo lina chifukwa tidalipeza kuti dziko la Canadali ndi membala wa NATO. Choncho ngati dziko la Canada lili membala wa NATO, akutero wa, wa, akutero uh, mnyamata uyu Charles. Charles akuti popeza kuti dziko la Canada lili limodzi la mamembala a NATO ndiye kuti sikukuvomerezeka kuti ameneyu Canadayi akhale limodzi mwa mayiko a ufulu othawirako atsogoleri amene adzakhale ndi mwayi wosakhudzidwa ku nkhondo ya dziko lonse lapansi ndiye tidasiya maiko 10 kapena kuti malo 10 chifukwa enawa si maiko ndi malo chabe ndiye mndandanda nawu wa maiko awa amene timafuna kuti tikudziwiseni kuti

Akupereka uthengawu ndi ma aliens amene abweretsa chikalata chimene chaperekedwa kwa apapa ngati mtsogoleri oyembekezera pamene tikudikilira kuti tipeze super power amene adzapezeke nkhondo ikatha. Mchikalata chaperekedwa lero chija kwa apapa taikamo mfundo yakuti iwo amene akufuna kuti akakhale kumayiko kumeneko ayenera kuti azikhonzekeretse mwachangu ndikupita kukakhaliratu kapena kukakonza malo amenewo. Tsono pali amene amayendesa dzikoli olemera amene sakupitilira 10 tapatsa mwayi wakuti akakhale nawo kumeneko. Choncho apa ndimati ndipereke ndandanda wa mayiko amene ali okhonzeka kukabisa anthu malo opulumukirako pa nkhondo yachitatu ya dziko lonse imene tanena kuti sitiyilamulira. Malinga ndi kulankhula kwa Chief Aliens wa Mamadu, sitikuyilamula pano kuti ichitike mpaka titaonetsetsa kuti anthu mwazikhonzekeretsa ndikukafikira ku madera amenewa. Ena agula kale malo ngati matsogoleri a dziko lapansi azimangira manyumba kumeneko kudikirira kuti pamene nkhondo ya dziko lonse lapansi ikuyamba, adzathawire kumeneko ndikusiya mayiko akumenyana iwo ali pa mtendere, ma directive akachitidwe ka nkhondo za m'mayikowa adzidzapangira ali ku malo a safe. Ndiye ife ma aliens mchikalata taperekachi tabwera kuzasayinira kuti tidzateteze mayiko amenewa kuti nkhondo isadzafikemo mpakana titakhazikitsa kutha kwa nkhondo amene adzawine kudzakhalanso super power obwereza kapena wachilendo nawa maikowa number 1 taikako Iceland ku Iceland tanena kuti kumeneku ndikotetezedwa ndipo kumalemekezedwa kuti kumwamba kwachiwiri second heaven Ndiye, inu amene mumadziwa bwino za malokeshoni ndi malo a dziko lapansi, mukudziwa kumene kuli Iceland, kuti nkotani, nkowoneka bwanji, koma kwasankhidwa kuti adzitsogoleri apite kumeneko. Koma chinsinsi china nchakuti Mapulezidenti a m'maiko ambiri akuidziwa bwino nkhani imeneyi yothawa ndi kumanga zinyumba kotero kuti Kuchuluka kwa ndalama zimene amayang'anira m'mayikomo, mapulezidenti, zina mwa ndalama zawo zimene amazichosa mwakatangale kaya mopanda chilungamo kapena mwachilungamo, amakapezera malo kumalo ngati amenewa kuti akakhale ngati kopumulira kwawo. Choncho akunena kuti malo amenewa ndi oyamba ndiye pali malo achiwiri amene akuwatcha kuti Antarctica. Sopano iyi Atlantiko iyi si Atlantic ayi koma Atlantiko alemba choncho, mwina ndingotchula zilembazo kuti mutha kukwanitsa kufotokozera kwake. Rosina Kinka akuti Atlantiko chabwino wapatchula wapita ineyo ndingowona mmene pa screen paonekera pali pali NT A RCT IC A koma akuti ndi chakum'mwera kwa Pacific Ocean ndikumene kuli dera limeneli. Ndiye number 3 atipasa Fiji imeneyi ilinso ku Pacific Ocean. Number 4 atipasa Greenland kapena kuti Greenland. Akuti Greenland imeneyi imapezeka ku Denmark ndi kumapiri kumene kuli madzi achilengedwe ndipo akuti kumene kuku ku Denmark ku ndi kumene kumagwa madzi ochoka m'mapiri achilengedwe eni eni. Ndi akuti kumalo kumeneku kwasankhidwanso ndipo ma aliens achita list down malo amenewa kuti adzawateteza pa nkhondo yachitatu ya dziko lonse. Akulankhula ndi Charles malinga ndi report limene tikumva kuchoka kukamwa kwa Rosina Kinka. Akuyenda mwachangu kuperekanso dziko la New Zealand akuti dziko limene lili ndi history ya free conflict akuti sikudachitikeko sikumachitika zisawawa ku New Zealand akusankha kukhala malo akuti malo amenewa anthu amakhalako motetezedwa ndipo akunena kuti ngakhale nkhondo yoyamba ngakhale nkhondo yachiwiri malo amenewa kudali bata sikudapezeka, ankangomva kuti kuli nkhondo ya dziko lonse lapansi. Choncho awasankhanso nambala sikisi, asankha Bhutan. Bhutan akuti Bhutan is surrounded by the Hirimaya mountain. Sono ndi chaku Hirimaya akuti ndi unique location. Mudzathawira kumeneko mabwana. Ife tikuthawira mmapiri kulimbana ndi asilikari a mmaiko athu amene ati amenyanitsidwe kupyolera mu zipukwani za ku pulaneti ijayo ya Saturn mogwirizana ndi maiko a dziko lapansi. Akutipatsa Ireland ngati la nambala 7. Tisaiwale kuti Ireland ndi gawo lina la. Britain. Tonseso timamva bwino za ka mtendere kamene kamapezeka ku Ireland. Amalawi ena muli kumeneko ku Ireland, uh, kwasankhidwa ku Ireland kuti uh, third world war ziboliboli izi zochokera ku planet ya uh, zochokera ku planet ya Saturn zi zizakutet zizateteza malo amenewa. A nambala 8 ndi Switzerland. akuti mapiri ake ndi mwitano wa mphepo za chilengedwe kotero kuti akunena kuti madzi akamwa ochoka m'mapiri akumeneko ku switzerland amene akakhale kumeneko nalonso dziko limeneli akuti ndi la mtendere kwambiri kumenekonso mtendere udzapitirira ma aliens akatetezako ngati atsogoleriwa adzakati akakhalako mmodzi wa atsogoleri amene angakonde kusankha malo dzi- kapena anasankha kale malo amenewa nambala 9 akutipasa indonesia akuti chakwina kwake kumeneku kuli ka traditional culture ndiye akuti kumeneku uh, kuli traditional nature ndipo mwanjira ina ndi traditional nature position Amakhala kumeneko ndi mtendere kwambiri. Ndizo zimene akutiuza pano pa LCD. Olankhula woyamba wayambira kutipatsa malipoti akuti nkhondo yachiwiri, zikalata zake zabwera, zaperekedwa kwa apapa, ndipo ine ndaziwona ndi maso akuzipereka, apapanso akuzilandira. Koma kuwonjezera pamenepo, akupereka tsopano chenjezo loyamba limene lalankhulidwa ndi lipoti limene akupereka Charles Michel za kumene ayenera kukathawirako ndiye tamva dziko nambala 10 akutipasa tahula pacific so mundikomera mtima chifukwa mwina enawa si maiko ndi malo chabe chifukwa apa angotipatsa kuti malo 10 amene adzathawirako so Sindikudziwa kuti amenewawa ni maiko pa mapu, kodi alipo kapena palibe, kapena mwina ndi zilumba, kapena mwina si maiko paokha, ndi dera la mkati mwa dziko lina. Izo sindizo zimene ndingathe kuzifotokozera, koma ndikungomva kuti kulinso malo ena amene amawatcha kuti Tahula. ali ku- cha ku pacific ocean ndi akuti kumenekoko kulibe ngakhale chipani cha ndale akunena kuti malo amenewa ngakhale chakudya chimachita kupangidwa pomwepo salola kwambiri kutenga zakudya kuchoka kwa madera ena komano ndi malo amenewa si ang'ono ayi koma msilikali kapena wapolisi amasowa kwambiri mukapita kukachezako kuti mumuone chifukwa ntchito zawo za polisi kulibe chifukwa anthu ku Tahulako ndi mtendere eni ake awonso kumeneko amakutcha kuti half heaven Ndikumene akuyitanira mabwana. Ndiona kuti mwina azitsogoleri akuno ku Africa ndi azitsogoleri ena mwina akamatibera ndalama mwina akumanga manyumba kumeneko. Akamadzikundikira nkumatenga ndalama za misonkho ya anthu akuti akuthawira kumeneko, mwina akuthawira kumeneko. Ah, koma LCD lero akutipatsa malo ndipo malo amenewa ndi omaliza. Ameneyi ndi olankhula oyamba. charles akumutcha kuti charles michel wapereka lipoti limenelo ndikuti choyamba apa tikulandiranso chilimbikitso chakuti ah, akunena kuti ah, chimenechi ndiye choyamba pamene mfundo yachiwiri malingana ndi ah, kulankhula kwa lozina kinka akunena kuti olankhula wachiwiri ayenera kuti ayimirire kuti alankhule nde tikuona kuti olankhulayo akuyimadi lero akuchita zachangu chifukwa mmene wayimirira ameneyo amuyikiratu pa sikirinipo dzina lili pomwepo akuti jamie dimon ndi amene wayimirira ka dimiyoni kandi dimon Komano ayikapo Jamie, Dimon. Nthawi zina mayinawa ndimangowatchulapo chiwamwamba kulingana ndi mmene ineyo ndikumvera ndi mmenenso ndikuonera kalembedwe. Zimasowa sukulu ina yapaderadera ya katchulidwe ka mayinawa. Choncho mudzitenga mmene ine ndikutchulira chifukwa chochitika kwambiri si mayinawa koma zimene zikuchitika kumeneko. Nde Jamie iyeyu akuti mayiko awa. ndi wokonzeka kumenya nawo nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi. Tsopano ameneyi ndi Jamie. Ndi akuti America, Russia, China, Iran, Israel. Maiko omwe aja anatchula aja. Koma ndabwera ndi chidandaulo chimene Chikupangitsanso ngati chifukwa chachiwiri kuti nkhondo ya dziko lonse lapansi isayambitsidwe ndi maiko 5 wa. Tidalandira kalata ya chidandaulo chochokera ku maiko a Russia, China, Korea. Maiko awa a Russia komanso Iran anatidandaulira za ndondomeko ya kudziko lapansi ya kamenyedwe ka nkhondo imene ili mu m'gulu la netiwiki za nato, akutero tsopano Jimmy Dimon. Akunena kuti ndondomeko za netiwiki za NATO. Ndi chifukwa china chimene chikuchedwetsa nkhondo ya dziko lonse lapansi. Kalatayi sinayankhidwe ndi Wawamadu Chief Aliens kuti akagamule anaipereka ku dziko kuti dziko lapansi likambirane kudzera mu Security Council, United Nations Security Council, akunena choncho. Iye akunena kuti ndondomeko ya NATO ndi netiwiki za nkhondo zachikale zimene akuti kalero zinkagwira bwino ntchito koma tsopano ndi ndondomeko za New World Order mmene tikugwirizana kuti dziko lapansi likhale limodzi ndi ndondomeko za NATO. zikutsutsana ndi kukhazikisa kwa new world order ndiye chimenechi ndi chimene wawamadu wayikanso mkalata yache akutero jimmy Dimon kudandaulira mayikowa ndi kupereka kwa apapa kuti pamene akupita ku msonkhano wa United Nations akaunikire bwino kuti avomereze kuchosa network ya NATO ku dziko lapansi kuti new world order ikhazikike mogwirizananso ndi ndondomeko za security council, United Nations security council. Ichi ndi chimene Jimmy Dimon akuchifotokozera ngati chifukwa cha nambala 2 cha kulankhulana kwawo atamaliza kuwauza kuti apite msanga akakhale m'malo 10 aja akonzeke ndipo awa avomereza kuteteza kuti ikamayamba nkhondo yachitatuyi, atsogoleri ndi anthu otchuka amabwana a dziko lapansi akakhale m'mayiko amenewa ku nkhondo kukakhala kulibe, akunena chifukwa tsopano china chimene chili chachiwiri chimene chili ngati dandaulo limene lili m'kalata imene alandira apapa ija kuchokera kwa Wawamadu Chief Aliens. Tsono akunena kuti. Malingana ndi system ya nato tikuyidandaula kuti system imeneyi kukadakhala kuti ndikotheka ikadachotsedwa ku dziko lapansi kuti ife a Russia patokha tikhale kuti ndife dziko awanso a China akhale kuti ndi dziko paokha. Irani ikhale kuti ndi dziko palokha. America, Germany ndi anzawo asamakhale mu chimpani chimodzi popita kukachita nkhondo ngati mmene achitira ku Yukireni kuchita mobisa, akutero Jimmy Dimion. Sono, m'chikalata chimene tidalandira kuchoka kwa Chief Aliens wa Wamadu kuchoka ku Planet ya Saturn, akuti ichi ndi china chimene chikupangitsa kuti nkhondo imene amamenyana pakati pa Russia ndi Ukraine tisachite declare kukhala Third World War chifukwa ndondomeko za nato zatenga maiko onse kwaika pamodzi pamene ife tikufuna kuzakhala ndi super power mmodzi mwa ichi ndondomekonso iyiyi ya network za nato ndi yachikale sikugwirizana ndi ndondomeko za mu new world order sinaikidwe pa ma agendas amene tidzayendetsere new world order sitinaikemo mpata kapena mwayi wakuti asilikali a dziko akhale m'bungwe la nato koma dziko palokha palokha lidzasankhe kukhala kumbuyo kwa mayiko amene tasankhawa osati ngati gulu lomakhala ndi ma satellite ndi netiwiki zawo netiwiki zawo za kayendesedwe ka nkhondo za nato tikusunga ndife ku pulaneti ya mars timakaziyang'anira akutero Popereka lipoti, Jimmy Dimion kulankhula zimene Chief Wawamadu walemba mkalata imene waipereka kwa aPapa lero lomwe yotsimikizira kuti asayinire kuti nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi ikufunika kuti iyambe. Sono ana a Mulungu, ndili pamenepa ndingapereke kuti Ndiye kuti LCD yi ili ndi chotithandiza ana a Mulungu chifukwa paja tikuyembekezera ulosi kukwaniritsidwa opezeka ku Danieli komanso ku buku la Mateyu kuti kuyenera kuchitika nkhondo ku dziko lonse lapansi. Musaiwalenso kuti timadikirira nkhondo ya Haramagedo imene buku la Chivumbulutso anaitchula. Ndiye nkhondo ya dziko lonse lapansi imene anthu a m'mayiko adzamenyane. Tikamamva izi zimene zikuchitika ku LCD lerozi, zikutipatsa chithunzithunzi champhamvu kwambiri cha kutichenjeza ngati ana a Mulungu kutukula maso kuti zimene Yesu adanena zija zili pafupi chifukwa mikumanoyi akugwirizana za nkhondo yaikulu ya kudziko lonse lapansi imene kudzakhale kuthawa munthu ndi kumasowanso kothawira chifukwa idzakhala paliponse pamene inu muti mudzaponde kupatula tizilumba timatauni timene atitchula apapati so tamverani ana a mulungu ndiye kuti ngati tikhalebe ndi moyo yesu nkusabwera chiopsezo cha miyoyo yathu chagona ku nkhondo imeneyi. Idzasokoneza mabizinesi, idzasokoneza mabanja, idzasokoneza chuma cha dziko lapansi. Malo sadzakhala athu, tidzathawa, kuthawira ku malo olekanalekana, zipwirikiti, makoleji adzagumulidwa, mabanki amaswedwa, kumakhala nkhondo yachisawawa, mabomba, manyukliya adzakhala akuphulika paliponse, idzakhala nkhondo yaikulu kwambiri. ever sinachitikeponso chifukwa cha modern technology advanced technology ya lero imene tikuona mapalamizairo akutumizidwa tsono mu nthawi ya nkhondo ngati imeneyi yoloseredwa tikutsimikizika kuti ndiye kuti zimene mulungu adanena zimene zizichitika basi choncho pamene tikumva izi zitikonzekeretse kupita kwa yesu kuti mu nyengo ya nkhondo izi ngati tidzakhale tili ndi moyo moyo wathu ngati tidzakhale maviktimu ophedwa chifukwa cha nkhondo tidzafere tili mdzanja la mulungu ngati tidzakhale obalalika kumathawira apo ndi apo mulungu azatithandize kuti kothawa tidzathawe ndi achana athu ndi mabanja athu ndikupezanso pobisala tonse ngati mafamile ndikumaonana kafedwe kathu kazunzikidwe kathu Tipempheranso kuti ana athu ndi abale athu amene ndi nzika zili ku maiko ena zikhale ndi chidziwitso kuti zinthu zikupita koyipa ndipo kukhala nkhondo ya dziko lonse lapansi imene zikalata zikusayinidwa zaperekedwa ku dziko lapansi. Mwa chidziwitso changa ndanena kuti pamene pali ma aliens kuchoka ku planet ya Saturn akabwera ku dziko lapansi lino samakamba nkhani ina kwambiri. Amachita deal ndi zinthu za nkhondo. Now mmene tikuziona zipukwanizi zikuonekera mma Facebook ah, ma YouTube tikuona mma channel osiyanasiyana a zithunzi za dziko tikumaona anthu achilendowa akuonekera ku dziko lapansi. Musaiwale kuti anthu achilendo amenewa anadzaikapo kampu yawo ku base ya ku America imene imatchedwa kuti Area 51. So tidziwe kuti sizachilendo komanso ndege zija timaziona ma UFO timaona aja ndi umboni wosonyeza kuti aka akamuna awa zipukwani izi ziboliboli izi anthu achilendo awa ochokera ku dziko lina amapanga zinthu zokhudzana ndi nkhondo ndipo maumboni tili nawo kuti pa nkhondo yoyamba anaonekerapo nkhondo yachiwiri ya dziko lonse anawonekerapo lero ndi awa atipeza mmasiku amakono kuti sizobisa mpaka taziwona nawo kuti akugwirizana zozachita nawo nkhondo ya dziko lonse lapansi choncho mawu a ulosi amene bible lidanena akukwaniritsidwa ndipo ndikoyenera ifenso ngati ana a Mulungu kutcherezako khutu ku zokambirana za anthu aku dziko lapansizi kuti zitithandizire kutichangamutsa pamene tikudikilira kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Zafotokozedwa zinthu zimenezi, ndiye mmene tamva nkhani zimenezi, dandaulo lawo ndi la kukhazikitsidwa kwa sisitimu za NATO. Akuti ndi zachikalekale ndipo sisitimu imeneyi ikuyenera kuchoka ku dziko lapansi. Russia ikuti tayesera kusonkhanitsa mayiko a ku Africa kupanga gulu limene tikulitcha kuti BRICS kuti mwina nafenso tikhale nawo mgulu lopanga ka network kofanana ndi NATO koma tikukumana ndi ma challenges akuvomerezedwa ndi chief aliens wa wamadu choncho tili pa pa cruzamento tili pa four ways tayima ndi kuyima kumeneko ndi kumene kukuchedwetsa kuti nkhondo ya dziko lonse lapansi iyambe koma tamverani Wawamadu mu sitetimenti yake ina pomufotokozera Lozina Kinka ndi msonkhano onse umene ukusonkhana lero pa 6 November ku dziko la Singapore wafotokozera kuti Mkwiyo wa mayiko amene akudana ndi sisitimu yachikale ya nato ukapitirirabe kukula, chikhoza kukhala chifukwa chimene chingayambitse msanga nkhondoyi. Idzakhala ngati ndi nkhondo ya dziko lonse lapansi koma ili nkhondo yosavomerezeka Ichokera ku mkwiyo wa mayiko amene akudana ndi system ya nato kuti ilowe nawo mu ndondomeko za new world order. Kaya ine ndikumveka kaya olankhulani? Ine ndimati mukanandimvera clear ana a Mulungu pa chimene chikuchitikachi. So tamverani. Tikupita kokamaliza ola zokambiranazi zikufotokozedwa. Ndiye uja wakhala pansi Koma tsopano tikuona kuti kwaimiriranso munthu wachitatu. Wolankhula ameneyi akumutcha kuti Mathews, kapena kuti Mateyus Gauti. Iye akuti zingatenge zaka 5 kapena 10 years kuti nkhondo ya dziko lonse lapansi iyambe. chifukwa cha kuchedwa kwa ndondomeko ya new world order pamenepa akundikola koma ndipamasulire bwino uyuyu wayimirirayi mateyus gauti akuti zingatenge 5 to 10 years kuti nkhondo ya dziko lonse lapansi iyambe koma kuti iyambe nkhondo imeneyi Itengera mkwiyonso wa kuchedwa kwa New World Order, chifukwa akunena kuti kapena mu madokomenti ena amene tidalembapo tikuchita mkumano ndi ma aliens, tidafotokozera kuti nkhondo ya dziko lonse lapansi idzachitike kuti idzachite shape the world chimveke chichewa cha Mathews Gauti Mathews Gauti akuti zingatenge zaka 5 kapena 10 kuti nkhondo ya dziko lonse iyambe koma itati iyambe mwamsanga ingabwere chifukwa cha kuchedwa kwa ndondomeko za new world order zovomereza kuti achite wipe out the entire system ya nato kuti mayiko akhale opanda chowaopsa pamene akulowa mu dziko la mtendere la New World Order. Koma chifukwa cha kuchedwaku, zingapangitse kuti nkhondoyi iyambe msanga, kuti mu, mu, mu nyengo imeneyi tidzachite shape the world. Akuganiza kuti mwina itayamba msanga nkhondoyi ingathandize kuchotsa system ya nato ku dziko lapansi kuti nkhondo ya New World Order iyambepo. akutero choncho akuti tili ndi mamayi amene tayika patsogolo kuti ngati patakhala kuti pali kusavomereza kwa msanga ma aliens pansi pa chief wa wamadu chief aliens apereke mphamvu ku mayiko amene sali mu nato nkulamula kuti nkhondo ichitike kuti tikachite shape the world musaiwale kuti tidaika corona great reset kuti tichite shape the entire world iyi ingakhale wave ina imene ingatithandize kuchita shape the world pamene tikupita ku dongosolo la new world order Third world war itithandize kuchita shape the entire world, nkhope ya dziko lapansi iwoneke mtundu wina kupyolera mu nkhondo ya dziko lonse lapansi, iye akutero. Koma izi ngati zingachedwe ndiye wayamba kulankhula zimene zikufuna kuchitika ku dziko lapansi. Ameneyo ndi Mathews Gauti. Ndiye Mathews Gauti akunena kuti takonza chikonzero pamene tikudikirira kukonzeka kwa dziko pansi pa New World Order, tikudikirira chivomerezo chochoka ku chief wa Wamadu chief aliens kuti akalamulire kuti New uh, ikutchedwa kuti third world war iyambe pali zimene zikuyenera kuchitika zimene zikufananafanana ndi new world order kani zimene zikufananafanana ndi third world war ndiye akuti gulu la anthu ku dziko akuyang'ana ku ukraine ndi ku russia kuti kapena ndi new world order koma ayi zimenezi zili mu mawevu a zipolowe zokwana 10 zimene zichitike kudziko lapansi pamene tikudikirira chivomerezi chachikulu kwambiri, akutero choncho pofotokozera mkulu ameneyi Matthews Gauti kuno ku LCD pa 6 November ndikukupasirani kuchoka ku Kamanda studio m'bale wanu Twaibu Ahmadu Hamid Ali. Tamverani ana a Mulungu, pamene tikudikirira kuti ku dziko lapansi kuchitike ichi chimene chikutchedwa kuti third world war, okambira nawa uyuyu Matthews Gauti akuti kuli zipolowe zimene zichitike. Ndiye tsopano mu zipolowemo anena kuti Atsogoleri a ndale kapena kuti ndale ku dziko lapansi zitenga nawo mbali kuyambisa zipolowe ku dziko lapansi ndipo tazipanga lilizi zipolowe zimenezi zimene zikamachitika zisakupusiseni chifukwa zizifanana ndi new Zizifanana ndi Third World War, mwachisanzo, kumenyana kumene kukuchitika pakati pa Russia ndi Ukraine ndi chipolowe. Titati tilowererepo ndi kumuvomereza Chief Aliens kuti ayisainire kuti ichitike, ndiye kuti mayiko akhala kumbuyo kwa Ukraine, mayiko akhala kumbuyo kwa Russia, wadi, nkhondo yachitatu yayamba. Koma izi ndi zipolowe. Kumenyana kwa Aisraeli ndi Hamas komanso kumene akukamenyana ndi Iran ndi ndi zipolowe. Koma zipolowe zimenezi tazitumphutsa, akutero Matthews Gauti, kuti zifalikire kudziko lapansi kupyolera mu ndale. zifalikire ku dziko lapansi kupyolera mu ndale tsono mwa ichi chimene tikuchionachi tapeza mokhazikika bwino kuti zochitika zonse zimene zichitike pa nthawi imeneyi pa nyengo imeneyi zitengere iwo amene ali pamaso pa nkhope ya dziko lapansi kuyang'ana ndi chidwi kachitidwe kake ndiye kuti tili ndi ndale zimenenso ndi zipolowe zache zimene zichitike mkatikati muja monga taonera kuti nkhondo ya pakati pa ukraine ndi russia ndi zipolowe zabwera chifukwa cha ndale komanso nkhondo ya pakati pa israeli hamasi ndi iran yabwera chifukwa cha ndale Pamene tikuyang'ana ndi chidwi, tiona kuti zimenezi zikhala zofalikira ku Africa konse. Tiyembekezere zochitika za ndalezo kukhala mbali imodzi ya zochitika za mapeto a nthawi ya pansi pano. Ndikhulupirira kuti Mpingo wa Mulungu, pamene tikuyang'ana ndi chidwi zochitika zimenezi, zikutipasanso chivomerezo chonena kuti ee, pamene andale akufuna kuchita nawo ndale, akhala kuti akuchitidwa empower ndi ma demons kuti akayambise zipolowe zochitika kudziko lapansi. Ndiye ine pano Pa LCD pamene ndikukupasirani gawo langa ndi chenjezo kwa atsogoleri oyendesa zipembezo ndi mpingo ku dziko lapansi umene ukuyembekezera kubwera kwa Yesu Khristu kuti uchite avoid kuchita nawo participate ndi magulu andale. kulowerera nawo ku usogoleri wa ndale pamene tikuyendesa zipembezo zathu tisamale kwambiri kuti tingakhale nawo mbali yoyambisa zipolowezi chomaliza akunena kuti charles akuti tiyembekezere chinthu chosiriza ichi kuti chichitike ku dziko lapansi, ndicho chivomerezi chachikulu kwambiri chimene chibwere cha m'chuma ku dziko lapansi, akuti dziko lapansi lilandira chivomerezi chimene chili ndi mamagnitude ambiri kwambiri, chigwedeza mwamphamvu kwambiri, chifukwa akuti chuma chichita disappear kubwerera m'mphanga ya kumaiko awo. Zili chonchi, akuti pakadali panopa dziko lapansi likuchita experience kusowa kwa ndalamaku koma kufika pachimake ngati chivomerezi champhamvu cha zachuma chifukwa chakuti maiko amene ali pa ndandanda woti adzayambise nkhondo ya dziko lonse lapansi, chuma chawo akuchisungira ku zida za nkhondo. Advanced technology ya zida za nkhondo imene ikuchitika ku dziko lapansi ikutenga chuma chambiri kuchibisa m'zipolopolo. ndalama ikulowa mu nyukiliya, ndalama ikulowa mma power missiles, ndalama ikulowa mu ma system, mu ma iron dome, mu, mu, mu ndondomeko za kayendesedwe ka nkhondo ku ma satellite, pa nyanja ndi pati, ndalama zija zikumezedwa. Ndiye tsopano chifukwa chakuti chiopsezo chakuti nkhondo ichitika ya dziko lonse lapansi ya chitatu ndipo awawa ndi mamayi, maiko omwewa atchulidwawa ndi amene ali mu gulu la super power amene amatenga 80 peresenti ya chuma cha dziko lapansi chili ndi iwowa, akunena choncho Mateusz Gauti kapena kuti Mateusz Gauti kuchokera pa LCD. Ndikukupasirani ndine m'bale wanu Twaibu Ahmad Hamid Ali kuti lipoti ili limveke kwa inu omvesera ku lcd kuti tili mu nyengo imene nkhondo ya dziko lonse lapansi ikufuna kuyamba koma tikuyembekezera chivomerezi chachikulu kuti chichitike ku dziko lapansi ndi chivomerezi chimenechi sichongogwedeza kuti chidzagwetsa matauni koma akuti chivomerezi cha makobiri chimene chikundipasa chithunzi chakuti ndalama isowa kwambiri ku dziko lapansi chifukwa mu statement yake yomaliza imene mateusz gauti wafotokoza akuti angakhale masisitimu akudziko lapansi akuyesera kuchithawa chivomerezichi pochita introduce digital money waulula kuti digital money sizasintha ndondomeko za chuma ku dziko lapansi chifukwa ingochoka ku ndalama yogwirika koma ibwera ku ndalama yomwe unali nayo yomwe ija, figa ndi imene idzakhale ili yomweyo kunena ndalama imene unali nayo. Mwachisanzo ngati ndimagulisa chinangwa. cha mpamba wa K20,000 ngakhale ibwere digital currency mpamba wanga udzakhala womwewo kusintha kudzangokhala posinthana chinangwa ndi ine kuti ine azizandipasa figa ine kutenga chinangwa kumpatsa koma zimenezi sizikusintha ndondomeko yakapezedwe ka munthu ndalama idzakhala yomweyo mipamba idzakhala yomweyo madobadoba adzakhala omwewo andagwira adzakhala omwewo adalali adzakhala omwewo padzakhala palibe kusintha kulikonse mphawi adzakhalabe mphawi ndi kapitolo yache wolemera adzachitanso dipendi pa kapitolo imene ali nayoyo mwina nkuzakhala ndi ganizo lakuti "Ah, pokhala kuti tikupita ku digital money ndiye moyo ufewa ayi gauti mateusz akuti ndalama ndi zomwezi ndipo umphawi upitirirabe kwa anthu chifukwa makapitalo awo azisowa poyambira chifukwa maiko awa atenga chuma chawo akuchisunga tsopano mwachisanzo amapereka kuti china yatenga pafupifupi 35 peresenti ya ndalama zache kuzisungira kuzida akusala ndicha 65% ndi imene tikuyigawana kumapanga nawo ma donation kutimangira misewu kutigulira tala kumanga zipatala koma yinayi asunga okha ndi akuti chiwerengero akuchifuna kuchikweza kufika pa 30% pa 70% ndiye kuti inu ndi ine ngati timalandira chithandizo kuchoka ku china tizigawana 30% 70 ya America, 70 ya Russia, 70 ya China, 70 ya Iran, yonseyi ikupita ku zida za nkhondo. For that reason, akuti dziko lichita collapse ndi kukhala chivomerezi chachikulu cha ndalama. Ayimirira mu ofesi ya LCD kumaliza inenso mpaka tsiku limenelo. Mulungu akudalitseni. Amen.